Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts and courses for learning the language, head to learnirishonline dot com or patreon.com forward slash learnirishonline. Hello! Fáilte ar ais, cén chaoi a bhfuil sibh? Seo Liam ó Learn Irish Online libhse an tseachtain seo ar Gaeilge Weekly, eagrán 117. Deirim gach seachtain, agus de ghnáth, Cuirim tús leis an bpodchraoladh gach seachtain ag rá míle buíochas as a bheith ag éisteacht leis an seó. Táim fíorbhuíoch as bhur gcuid tacaíochta agus tá a fhios agam mar gheall go mbíonn mé ag labhairt faoi sin agus is dócha ag lua an rud sin gach seachtain, b'fhéidir tar éis tamaill cailleann sé cuid den tábhacht ag baint leis. Like i ndáiríre gach seachtain táim ag iarraidh buíochas a ghabháil libhse as a bheith ag éisteacht agus bhí mé ag iarraidh is dócha díriú isteach ar sin an tseachtain seo just ar feadh nóiméad nó dhó roimh labhairt faoi aon rud eile mar go háirithe le cúpla seachtain anuas tá a lán éisteoirí nua againn ar an seó ceapaim Dé Céadaoin an tseachtain seo caite bhí níos mó éisteoirí againn ar an lá sin ná mar a bhí againn roimhe i stair Gaeilge Weekly agus seans maith go raibh níos mó éisteoirí againn ar an gCéadaoin seo caite ar Spotify, ar Apple, gach áit eile, ná mar a bhí ag aon phodchraoladh Gaeilge roimhe seo, so táim fíor-fhíorbhuíoch agus i ndáiríre má tá tusa ag tiúnáil isteach don chéad uair nó más rud é go bhfuil tú ag éisteacht anois le dhá bhliain anuas nó dhá bhliain go leith fiú, anois dhá bhliain go leith an tseachtain seo actually go bhfuil muid ar an bhfód le Gaeilge Weekly. Míle míle buíochas. agus táim fíorbhuíoch, is cuma má éisteann tú le cúig nóiméad, is cuma má tá tú ag tacú linn ar learnirishonline.com nó más rud é go bhfuil tú i do bhall ar Patreon nó aon rud mar sin, nó má just, má bhíonn tú ag éisteacht uair amháin in aghaidh na míosa ar feadh cúpla nóiméad, go raibh míle míle míle míle míle maith agaibh. Agus píosa le píosa, tá muid ag éirí níos mó, tá a fhios ag níos mó daoine cad atá i gceist le Gaeilge Weekly, bíonn níos mó daoine ag éisteacht agus ciallaíonn sé sin go bhfuil muide in ann níos mó rudaí a dhéanamh, níos mó content a chruthú chun cabhrú le daoine an Ghaeilge a fhoghlaim i mbealach níos éasca, níos simplí agus, le cúnamh Dé, níos spraíúla agus níos éifeachtúla freisin. Ar aon nós, sin sin. Níl mé chun an leath-uair ar fad a chaitheamh ar bhuíochas a ghabháil le gach duine ag éisteacht, ní Oscars speech é seo nó aon rud mar sin. Ach caithfidh mé a admháil, ar maidin, tá mé beagainín tuirseach, tá mé ag déanamh an taifeadadh seo, bhuel, níl maidin ann a thuilleadh anois, a haon a chlog um thráthnóna ar an 20ú lá de mhí Dheireadh Fómhair, so Dé Luain an tseachtain seo, más rud é go bhfuil tú ag éisteacht díreach tar éis don phodchraoladh seo teacht amach. Agus tá mé beagáinín tuirseach, is dócha, níos mó ná aon rud eile, tá mé tuirseach mar gheall ar an rás a rinne mé inné, so bhí rás deich gciliméadar, bhí mé actually, bhí mé ag textáil trí Ghaeilge, le duine éigin ansin agus chuir mé isteach, oh rinne mé rás 10K inné agus ansin chuir mé idir lúibíní, bhí muid ag gáire faoi, as Gaeilge, an mbeadh sé rás 10C le haghaidh ciliméadar nó fiú 10G mar gheall ar an deich caithfidh an urú a bheith a'd ansin ar an gcéad fhocal eile so bheadh sé 10 gciliméadar so rás 10 G, nó Deich C, nó Deich K, inné anseo i lár Seville, bhí sé go hiontach actually mar bhí an túslíne, ní raibh sé ach b'fhéidir deich nóiméad ar shiúl ó mo theach so bhí mé in ann an teach a fhágáil b'fhéidir leathuair roimh tús an rása, bhí mé ansin réidh agus an rud céanna nuair a chríochnaigh muid bhí sé thart ar an áit chéanna agus níor thóg sé ach b'fhéidir deich nó cúig nóiméad déag chun siúl ar ais chuig an teach so Bhí an t-ádh orm maidir leis sin, mar uaireanta leis na rásaí seo an rud is deacra leis ná mar gheall go mbíonn an méid sin daoine agus go háirithe má tá tú i d'aonair you know tá na heochracha a'd, tá an fón a'd le haghaidh cheoil nó podchraoltaí b'fhéidir, mise nuair a bhíonn mé ag rith bíonn mé ag éisteacht le rudaí de ghnáth agus. Ansin, seans maith go bhfuil cúpla gels agat le haghaidh an rás. B'fhéidir tá geansaí agat freisin, mar tá tú fuar roimh an rás, ach ansin i rith an rás níl tú ag iarraidh an geansaí a chaitheamh. Agus uaireanta, you know, bíonn cloakroom nó rud éigin mar sin, nó lockers acu, ach just bíonn hassle i gceist leis, go háirithe má chaitheann tú an bus nó an metro, nó chaitheann tú fiú dul ar an rothar. áit éigin chun sroicheadh ar an túslíne so i bhfad níos éasca inné, just a bheith in ann siúl, actually rinne mé jog beag nó rith beag go dtí an túslíne chun saghas warm up a dhéanamh, rinne mé an rás agus bhí mé ar ais sa teach tar éis b'fhéidir dhá uair an chloig, now ní raibh mé ag rith ar feadh dhá uair an chloig, buíochas le Dia, ach. Yeah, mar a dúirt mé duit cúpla uair ar an bpodchraoladh le déanaí, tá mé ag déanamh iarracht rás a dhéanamh gach mí idir mí Mheán Fómhair, so, an mhí seo caite, go dtí, is dócha, thart ar mí Bealtaine, mí Meithimh. Bíonn rás ar siúl de ghnáth i lár mí Meithimh thuas i Pamplona agus sin rás a thaitníonn liom agus bhí mé i mo chónaí i Pamplona thart ar ceithre bliana ó shin. Anois, jeez, téann an t-am chomh tapaidh sin. Bhí mé ansin ar an Erasmus agus is aoibhinn liom dul ar ais anois is arís, so cheapaim, bhuel, níl an rás seo déanta agam ach uair amháin roimhe seo, mí Meitheamh i mbliana, ach tá mé ag iarraidh b'fhéidir an traidisiún sin a thosú agus dul gach mí Meitheamh mar is maith liom Pamplona agus áit deas, áit sách bheag, níl sé ró-mhór, níl mórán turasaíocht. Ansin, thart ar an am sin den bhliain, bíonn níos mó mar gheall ar an Bull Run a bhíonn ar siúl cúpla seachtain ina dhiaidh, ag tús mí Iúil, ach an rás seo, bíonn sé ar siúl thart ar an 20ú lá de mhí Meithimh, so ní bhíonn an iomarca turasóirí ann, nó ní bhíonn sé ró-ghnóthach nó ró-dheacair chun lóistín a fháil ag an am sin. So, idir anois agus é sin ag iarraidh, is dócha, rás a dhéanamh. gach mí, so ceann amháin a rinne mé cúpla seachtain ó shin anseo i Seville freisin, ceann eile inné. Sách tuirseach tar éis é sin, so rás deich gciliméadar agus rinne mé trí nóiméad is ceathracha, cheapfainn, trí nóiméad is ceathracha agus cheapfainn cúig soicind. Seans maith actually go bhfuil mo chip time nó mo mo am oifigiúil anois le fáil ar líne so ba cheart dom é sin a lorg. Ach yeah, bhí mé sásta leis, bhí mé ag ceapadh b'fhéidir go ndéanfaidh mé thart ar dhá nóiméad is ceathracha thart ar an am sin, so trí nóiméad is ceathracha níl sé sin ródhona agus arís mar a dúirt mé an tseachtain seo caite ar an bpodchraoladh nuair a bhí mé ag labhairt faoi is dócha rud nó dhó beagainín níos dáirire, ní ródháirire ach beagainín níos dáirire, tá mé ag iarraidh rudaí a thógáil is dócha, go bog agus gan a bheith róbhuartha faoi, mar shampla, le is a bheith ar, ok, caithfidh mé an t-am seo a dhéanamh agus ansin an t-am sin, just ag iarraidh taitneamh a bhaint as, because sure, má théann mise amach agus téann, déanann mé ten K agus críochnaíonn mé taobh istigh de ceathracha nóiméad nó. caoga nóiméad. Like, cén difríocht a dhéanann sé do mo shaol? OK, you know, i gcónaí tá sé deas an PB a dhéanamh nó a bheith ag éirí níos fearr, ag éirí níos tapúla agus gach rud mar sin ach it's really, you know, an, an rud is fearr faoi rás cosúil le inné ná, domsa ar aon nós, an buzz a fhaighim agus mise ag rith. agus ag dul timpeall na háite, trí you know go háirithe a naoi a chlog ar maidin agus ní raibh sé really i bhfad tar éis éirí na gréine agus bhí tú in ann you know a lán áiteanna difriúla timpeall na cathrach a fheiceáil agus bhí atmaisféar deas acu freisin, you know gach duine ag tacú le chéile agus a lán daoine amuigh ar na sráideanna ag tacú le gach duine ag rith. Sin an rud is tábhachtaí domsa, you know, agus ag éisteacht leis an gceol agus le ciliméadar amháin fágtha, casann tú Fontaines DC nó nó duine éigin, tá mé chomh chomh Éireannach anois, chomh chomh hipster Éireannach ag éisteacht le Fontaines DC an t-am ar fad agus i gcónaí ag labhairt faoi Fontaines DC ach whoever, is cuma. Skyfall le Adele, fiú. Is aoibhinn liom éisteacht leis an amhrán sin, saghas guilty pleasure atá ann, go háirithe nuair a bhíonn mé ag rith agus faigheann tú an buzz sin agus tá sé cosúil le go bhfuil super, cad é, superhuman powers agat, go háirithe nuair a fheiceann tú an chríochlíne agus just téann tú, tá mise chun. dul chuig an chríochlíne sin agus gach rud a fhágáil ar an gcúrsa, gach rud a fhágáil ag an rás agus tá mé chun gach soicind a bhaint amach as an bpíosa deireanach den rás seo agus just taitneamh a bhaint as an rás. Sin an rud is tábhachtaí, you know. Uaireanta bíonn muid ag éirí an, mar a dúirt mé an tseachtain seo caite, mise go háirithe, bíonn mé ag éirí an, is dócha, ní buartha ach just bíonn mé ag éirí gafa le uimhreacha, is cuma má tá muid ag labhairt faoi am a dhéanamh sa rás, má tá muid ag labhairt faoi cé chomh maith agus is féidir liom an Iodáilis a labhairt nó an Spáinnis a labhairt nó an méid ama a bhfuil mé ag caitheamh ag obair nó airgead nó whatever agus sure má tá tú i gcónaí just ag iarraidh, ok tá mé ag iarraidh mar shampla. leis an rith, am níos fearr, am níos fearr, am níos fearr, agus ar cén áit a stopann sé sin? Agus fiú má, má bhuann tú rás éigin em lá éigin, sure arís tá sé sin go deas agus tá an bonn agat agus má tá tú sásta leis sin, iontach ach really ní dhéanann sé aon difríocht do do shaol, go háirithe muna bhfuil tú ag baint taitneamh as. So sin an rud, mar a luaigh mé an tseachtain seo caite, sin an rud a bhfuil mé ag iarraidh is dócha a choinneáil ar m'intinn na laethanta seo agus an chuid eile. den bhliain. So bhain mé sórt taitneamh as an rás inné. Bhí mé actually ag smaoineamh freisin, you know, ceann de na rudaí is suimiúla domsa, agus cinnte go mbíonn mé ag labhairt faoi seo ar an bpodchraoladh ó ham go ham, ná is dócha na difríochtaí idir Éire agus an Spáinn. Now ní maith liom nuair a bhíonn Éireannaigh anseo ag labhairt. Éireannaigh sa Spáinn, deirim, ag labhairt faoi is fuath liom Éire agus tá gach rud i bhfad níos fearr sa Spáinn, mar níl sé sin fíor, agus freisin ag an am céanna ní maith liom, you know, nuair a bhíonn, b'fhéidir, na Spáinnigh ag dul thar lear, go háirithe go hÉirinn, ag rá, ó, you know, tá gach rud i bhfad níos fearr anseo in Éirinn, tá, you know, i bhfad níos mó postanna agus tá tú in ann níos mó airgid a thuilleamh agus gach rud eile, mar, bhuel, níl sé sin fíor, ok, tá tú in ann níos mó airgid a thuilleamh, yeah. Ach tá i bhfad, you know, tá a lán rudaí agus tá siad níos fearr sa Spáinn ná Éire agus ansin tá a lán rudaí in Éirinn agus tá siad i bhfad níos fearr ná mar atá siad sa Spáinn. So just mar a deirim i gcónaí ar an bpodchraoladh, ní hé sin le rá go bhfuil ceann i bhfad níos fearr ná ceann eile ach tá siad difriúil agus bhí mé ag smaoineamh leis an rás seo inné, an chaoi a d'oibrigh sé amach go bunúsach dhá seachtain ó shin bhí na entrances, na inscripciones mar a deireann siad anseo, Yeah, the entries, nó, i mBéarla, nó na iontrálaithe. Um, anois, tá mé ag labhairt trí theanga ar an bpodchraoladh, beidh mé trína chéile anois. Um, cinnte go bhfuil mé chun focal a rá trí mheán na Spáinnise i gceann cúpla second, ach tá sé sin ceart go leor. So, go bunúsach thart ar coicís ó shin, bhí mé in ann entry a cheannach le haghaidh an rása seo. Níl sé cosúil leis na rásaí ar ais in Éirinn, you know, thart ar b'fhéidir bliain roimhe. Tá tú in ann an entry a cheannach. Ok, tá rásaí cosúil le sin freisin anseo, mar shampla an Half Marathon agus an Marathon, is iad na cinn níos mó. Ach an chuid is mó de na cinn seo, na cinn níos níos lú, cosúil leis an Ten K a bhí ar siúl inné timpeall na cathrach, bhí na entries ar fáil thart ar coicís ó shin. So fuair mé, fuair mé iontráil, ceapaim gur chosnaigh sé ocht euro. thart ar ocht euro. Do sin fuair mé t-léine agus t-léine sách simplí ach fós go deas agus you know tá tá sé ehm tá ainm an rása scríofa air agus tá tú in ann an dáta a fheiceáil air is just normal is dócha gnáth t-léine a fhaigheann tú ag rás éigin cosúil leis seo agus faigheann tú an iontráil agus tá tú in ann dul agus an rás a thosú agus faigheann tú chip freisin i do, i d'fhéarfar agus anois, bhuel, fós níl sé feicthe agam ach níos déanaí inniu beidh mé in ann check a dhéanamh ar cén t-am a rinne mé go hoifigiúil, freisin bíonn livestream ar YouTube má tá tú ag iarraidh féachaint siar air i ndiaidh sin agus bhí cúpla grianghrafadóir ag tógáil cúpla grianghraf má tá tú ag iarraidh cúpla grianghraf a cheannach freisin. So, tá sé go deas agus ní chosnaíonn sé ach ocht euro agus tá sé eagraithe, is dócha, leis an comhairle, an ayuntamiento mar a deireann siad anseo, the council. Agus mé ag smaoineamh, nach mbeidh sé mar sin in Éirinn agus go ginearálta, ní amháin maidir leis na rásaí a bhíonn ar siúl ach le a lán rudaí anseo sa Spáinn, tá sé níos, is dócha, sóisialaí agus socialist anseo ó thaobh polaitíocht de agus ó thaobh sochaí de, you know, in terms of society chomh maith leis sin. Agus arís, ní hé sin le rá go bhfuil sé níos fearr anseo nó go bhfuil sé níos fearr in Éirinn, tá buntáistí ag an dá thaobh ach gan dabht ar bith, tar éis cúig bliana a bheith i mo chónaí anseo, Mar Éireannach, agus a lán ama caite agam roimhe sin i mo chónaí in Éirinn agus you know ag dul ar ais fiú an an tseachtain seo ar an Aoine tá mé chun filleadh ar ais go hÉirinn ar feadh seachtain amháin, tá mé in ann rá go bhfuil an Spáinn i bhfad níos sóisialaí em in a lán bealaí difriúla. You know anseo. Tá sé níos deacra chun airgead a thuilleadh agus an chuid, níl a lán postanna le haghaidh daoine, fiú má tá Masters agat seans nach mbeidh tú in ann post a fháil nó go mbeidh sé deacair freisin, fiú má tá post maith agat níl an méid sin incentive nó níl an méid sin spreagadh is dócha chun leanúint ar aghaidh agus to go up the ladder mar a déarfá agus chun a bheith ag obair go crua mar you know, is cuma má tá tú ag obair in ollmhargadh anseo nó má tá post maith agat agus PhD agat, ní bheidh tú really ag tuilleamh i bhfad níos mó airgid leis an bpost sin, ok, beidh tú ag tuilleamh níos mó ach you know, an minimum anseo tá sé thart ar míle nó míle aon chéad, tá sé sin thart ar naoi, naoi euro in aghaidh na huaire agus you know, duine le post maith, anseo, seans go bhfuil siadsan ag tuilleamh 2000. So níl mórán difriocht really, you know, in Éirinn tá réimse i bhfad níos leithne, seans go dtéann tusa isteach go teach tábhairne nó go caifé agus tá cúigear, cúigear chairde ina suí le chéile in Éirinn agus duine amháin tá siad ag tuilleamh 2000 in aghaidh na míosa, duine eile 3000, duine eile 4000, duine eile 6000 agus duine eile 10,000. You know, tá réimse i bhfad níos mó agus tá. is dócha, níos mó airgid le fáil ach freisin caithfidh tú íoc as i bhfad níos mó rudaí so b'fhéidir anseo níl tú in ann mórán airgid a dhéanamh agus tá sé deacair ó thaobh sin de agus deacair maidir le postanna ach tá a lán rudaí bhfuil an-an-saor nó atá fiú saor in aisce cosúil leis an rás seo you know na rásaí mar shampla The Streets of Galway, bíonn sé sin ar siúl agus b'fhéidir go bhfuil an rás sin an-cosúil leis an ten K a bhí ar siúl inné, ach ní chosnaíonn an Streets of Galway ocht euro, cosnaíonn sé i bhfad níos mó ná sin, you know, agus seans maith fiú nach bhfuil an. eagraíocht agus organisation céanna i gceist leis freisin agus b'fhéidir ní fhaigheann tú T-léine, níl sé ar m'eolas, níl mé ag iarraidh labhairt faoi The Streets of Galway muna bhfuil mórán eolas agam faoi ach rudaí cosúil leis sin bíonn níos mó rudaí is dócha tugtha duit anseo agus níos mó rudaí saor in aisce, an iompar poiblí, tá sé i bhfad níos fearr agus tá sé beagnach saor in aisce anseo, níl tú ag íoc ach b'fhéidir tríocha cent nó ceathracha cent gach uair a úsáideann tú an bus nó an Metro nó an tram agus, you know, fiú just a bheith i do chónaí anseo, ag dul timpeall na háite, ag dul timpeall na cathrach. Bíonn i bhfad níos mó imeachtaí. Fiú an tseachtain seo caite, bhí mé ar imeacht saghas day party a bhí ar siúl ó b'fhéidir meán lae go deich a chlog i rith na hoíche agus gach rud saor in aisce. Bhí DJs ann, bhí a lán food trucks ann agus saghas artisan stalls agus markets agus ansin i bpáirc poiblí an-oscailte, Tá na drinks beagáinín subsidised freisin, so níl siad ró-chostasach. Bíonn i bhfad níos mó rudaí cosúil leis sin anseo, ach mar a dúirt mé, ag an am céanna, níl an méid céanna spreagadh chun obair agus tá sé deacair má tá tú ag iarraidh a lán oibre a dhéanamh, má tá tú ag iarraidh a bheith féinfhostaithe, mar shampla, sa Spáinn, tá sé deacair, níl, níl siad chomh pro-business is dócha mar atá muid ar ais in Éirinn. Agus, you know, ansin in Éirinn tá i bhfad níos mó deiseanna chun níos mó airgid a thuilleadh agus is dócha do shaol féin a chothú duit féin ach ag an am céanna caithfidh tú íoc as i bhfad níos mó rudaí so tá sé suimiúil arís, níl mé cinnte mé féin you know cén ceann atá níos fearr agus fiú dá mbeadh tuairim agam ní bheadh mé ag teacht amach ar an bpodchraoladh seo mar ní maith liom really a bheith ag labhairt faoin bpolaitíocht ar an bpodchraoladh mar just ní fiú é agus beidh daoine ag éirí is dócha feargach agus tuigim é sin uaireanta bíonn mise ag éisteacht le podchraoltaí difriúla agus bíonn siad ag labhairt faoi oh tá mé ag tacú leis an duine seo nó ag tacú leis an duine sin agus bíonn mé ag oh anois níl mé in ann taitneamh, b'fhéidir go bhfuil sé go dona uaimse ach bíonn mé ag mothú ah níl mise in ann éisteacht leis an bpodchraoladh seo anois mar gheall go bhfuil an rud sin déanta nó go bhfuil an tuairim sin ag an duine sin agus mar sin ach just sin rud is dócha a a bhí ar m'intinn le tamall anuas, ag smaoineamh faoi na difríochtaí idir Éire agus an Spáinn agus is dócha difríochtaí idir sochaí níos sóisialaí anseo agus sochaí níos caipitlí ar ais in Éirinn agus na buntáistí agus na míbhuntáistí. Fiú fós, tá a lán fadhbanna acu anseo sa Spáinn le tithíocht agus easpa tithíochta ach ag an am céanna tá aithne agam ar a lán daoine nach bhfuil ag tuilleamh mórán airgid ach tá tithe ceannaithe acu. So tá sé deacair, nó tá tú, is dócha, ag iarraidh decipher idir na rudaí a bhfuil tú ag cloisteáil ar an nuacht, idir na rudaí, you know, na scéalta atá a'd ó do chairde agus cé chomh fíor agus atá scéalta difriúla agus mar sin. Ach ehm, sin rud, gan dabht, you know, má tá mé ag iarraidh rud amháin, b'fhéidir níos mó, rud amháin from the bigger picture a phiocadh amach difríochtaí idir an Spáinn agus Éire, sin ceann amháin, gan dabht, mar sochaí agus fiú ó thaobh polaitíochta de, tá an Spáinn i bhfad níos sóisialaí agus Éire i bhfad níos caipitlí agus feictear é sin le rásaí cosúil le inné. Uaireanta nuair a bhíonn daoine ag labhairt faoi socialism agus capitalism agus rudaí mar sin, bíonn tú ag 'explain', yeah, cén, like, i do shaol laethúil, cén difríocht a fheiceann tú agus sin difríocht amháin, rudaí cosúil leis an rás sin inné. Ar ndóigh, tá míbhuntáistí ag baint leis chomh maith. Seachas é sin, mar a dúirt mé, tá mé ag dul ar ais go hÉirinn ar an Aoine agus ag tnúth go mór leis sin a dhéanamh. Dúirt mé, you know, de ghnáth téim ar ais trí uair i rith na bliana, téim ar ais thart ar Semana Santa mar a ghlaoitear air anseo, so sin Easter week, is dócha, Seachtain na Cásca, mar ní rud mór Seachtain na Cásca ar ais in Éirinn ach anseo Is rud an-an-mhór, fiú níos mó really ná an Nollaig, you know, i rith, i rith na Nollag fós bíonn na siopaí oscailte anseo ach má thagann tú anseo ar Seachtain na Cásca seans maith go bhfuil siad dúnta agus nach bhfuil daoine ag obair. Rud an-an-mhór atá i gceist le Semana Santa nó Seachtain na Cásca nó Easter Week anseo. Uh, so, ní thaitníonn sé go mór liom really agus just bíonn an áit beagainín craiceáilte, tá mise dir, tá mise i mo chónaí díreach in aice le séipéal an-tábhachtach le haghaidh Semana Santa, is mar gheall air sin de ghnáth Seachtain na Cásca déanaim iarracht chun filleadh ar ais in Éirinn, uair amháin ag deireadh an tsamhraidh, thart ar mí Lúnasa nó uaireanta, mí Mheán Fómhair agus ansin, ar ndóigh, seachtain amháin ag an Nollaig. Ach i mbliana mar gheall go ndeachaigh mé ar ais, Is dócha beagáinín níos luaithe i rith an tsamhraidh, go raibh mé ansin ag deireadh mhí Iúil agus ag tús mí Lúnasa, dúirt mé, OK, you know what, i mbliana tá mé chun iarracht a dhéanamh, má tá an seans a'm, dul ar ais freisin. Thart ar mí Dheireadh Fómhair b'fhéidir, mí na Samhna, em, bhí duine amháin freisin ag rá liom, oh, an bhfuil tú ag iarraidh teacht linn chuig Other Voices, an féile sin a bhíonn ar siúl, ceapaim i Dingle? thíos ansin sa Daingean nó áit ansin i gCiarraí agus chuala mé a lán rudaí deasa faoi Other Voices, Other Voices agus All Together Now is, you know, ceapaim tá daoine ag gach duine a bhfuil muinín acu iontu agus na daoine i mo shaol féin a bhfuil muinín agam iontu dúirt siad go léir liom. you would love other voices, you would love All Together Now agus bhí cuireadh agam ach tá sé deacair, ní deacair, ní maith liom an focal sin a rá mar tá an t-ádh orm le mo shaol agus a bheith i mo chónaí sa Spáinn, níl sé cosúil le bheith i do chónaí san Astráil agus tá sé you know i bhfad i bhfad ó Éire, tá sé an-éasca domsa chun filleadh ar ais ar Éirinn má tá mé ag iarraidh ach. Bhí mé, bhí mé ag smaoineamh, tá sé beagainín bearránach mar le All Together, ní All Together, no, sin i rith mí Lúnasa, ach le Other Voices, bíonn sé ar siúl, ceapaim, an chéad deireadh seachtaine de mí na Nollag, thart ar, níl 's agam, i mbliana, b'fhéidir an chéad lá mí na Nollag go dtí an tríú lá mí na Nollag, rud éigin cosúil leis sin, nó an tríochú lá mí na Samhna go dtí an dara lá mí na Nollag, rud éigin cosúil leis sin, agus ar ndóigh, má tá tusa i do chónaí thar lear, Mar Éireannach, go háirithe má tá tú i do chónaí san Eoraip, seans maith go bhfuil tú ag dul ar ais go hÉirinn le haghaidh seachtain Nollag. So, an bhfuil tú chun teacht ar ais ar an gcéad lá i mí Nollag agus ansin an mhí iomlán a chaitheamh in Éirinn, sa dorchadas agus an bháisteach agus gach rud eile? Agus ansin, má théann tú ar ais, say, seachtain amháin ag tús Nollag, an bhfuil tú really just chun filleadh ar ais ar an Spáinn nó an Ghearmáin nó an Iodáil nó pé áit, nó Sasana, pé áit a bhfuil tú i do chónaí ar feadh coicís agus ansin filleadh ar ais go hÉirinn arís ar feadh seachtaine agus ansin ag tús mí Eanáir nó deireadh mí Nollag filleadh ar ais ar an áit eile, an áit a bhfuil tú i do chónaí. So mar gheall ar sin níl mé ag dul. Ach dúirt mé you know tá mé chun dul ag deireadh mí Dheireadh Fómhair tá sé go deas, tá sé saghas leathbhealach idir an turas ag an Nollaig agus an turas a bhí ann i rith an tsamhraidh. So ag tnúth go mór leis sin agus níl mórán really, you know an uair dheireanach a chuaigh mé bhí i bhfad níos mó rudaí is dócha, mar bhí mé chun dul go Béal Feirste don chéad uair agus aithne a chur ar an gcathair sin agus dul go dtí an TradFest a bhí ar siúl ansin. Chomh maith leis sin, bhí aistear beagáinín chuig Ciarraí chun cara a fheiceáil thíos ansin. An uair seo, is dócha mar gheall nach bhfuil muid i rith an tsamhraidh, mar gheall nach bhfuil an méid céanna daoine timpeall na háite, níl mórán plean agam maidir leis sin, beidh mé i nGaillimh, beidh mé i dteach mo thuismitheoirí ansin, ach just an uair seo, tá mé. Ag tnúth go mór le na rudaí beaga. Ní bheidh mé ann ach ar feadh seachtain amháin, Dé hAoine go Dé hAoine an ceathrú lá is fichead. Tá mé ag eitilt maidin Dé hAoine an tseachtain seo agus ansin an tseachtain dar gcionn arís ar an Aoine beidh mé ag filleadh ar ais. Agus just na rudaí beaga, fiú chun a bheith in ann dul isteach go dtí an sauna agus an steam room agus em cúpla chats a bheith agam leis na na figiúir agus na mná níos sine ansin agus a bheith ag labhairt leo agus a bheith amuigh faoin tuath mar níl mé i mo chónaí, nuair a bhíonn mé in Éirinn ní bhíonn mé i mo chónaí, i gcathair na Gaillimhe, tá sé beagainín taobh amuigh de chathair na Gaillimhe fiú, an páipéar nuachtán a cheannach, tá saghas fonn orm is dócha agus tá mé ag iarraidh le cúpla seachtain anuas páipéar nuachtán Éireannach a léamh b'fhéidir mar gheall ar an toghchán atá ar siúl agus níl sé agam just anseo. you know, arís, déanann daoine dearmad, bíonn daoine ag labhairt faoin idirlíon agus ag rá, oh, má tá tú i do chónaí thar lear fós na laethanta seo, tá gach rud agat, really, ach, like, is fuath liom a bheith ag léamh na nuachta ar mo fón, is fearr liom é a léamh ar pháipéar, ar an bpáipéar nuachtán, so ní féidir liom aon pháipéar nuachtáin i mBéarla a fháil anseo, i Sevilla, seans, i Barcelona nó i. i Malaga nó Marbella nó Madrid, tá tú in ann iad a fháil ach sa Vín. Ní cheapaim go bhfuil aon áit really, seans, nó má tá tú in ann iad a fháil, seans maith go bhfuil tú in ann just an Wall Street Journal nó na cinn Meiriceánacha a fháil ach ní féidir leat an Irish Independent nó The Sunday World a fháil agus tá mé ag tnúth go mór leis na páipéirí sin a cheannach agus iad sin a léamh agus pionta Beamish a bheith agam. Tá mise Team Beamish, idir Beamish Murphys agus Guinness so ag iarraidh pionta Beamish a bheith agam ag pointe éigin agus ar ndóigh mo thuismitheoirí a fheiceáil agus mo eh mo dheartháir a fheiceáil agus mo dheirfiúr a fheiceáil is gach rud eile mar sin agus just arís é a thógáil go bog agus gan deifir mhór orm agus in áit a bheith i gcónaí ag iarraidh rud eile a dhéanamh ionas go mbeidh mé in ann rud eile agus you know i gcónaí is dócha an saghas progress wheel seo má tá mé chun just teacht suas le téarma nó focal a chur air díreach anois agus an hamster wheel is dócha in áit sin just taitneamh a bhaint as gach lá gan a bheith róbhuartha faoi amárach nó an bhliain seo chugainn nó an plean fadtéarmach so ag tnúth go mór leis sin cheana féin ar maidin bhí mé ar Met Éireann chun beagainín cuardach a dhéanamh conas a bheidh an aimsir de ghnáth nuair a bhím ar ais Bíonn an aimsir ceart go leor agus éiríonn sé beagáinín níos fearr nuair a théann mé ar ais ach deireadh mí Dheireadh Fómhair, fiú na cloig ag athrú an deireadh seachtaine seo, níl 's a'm an féidir liom is dócha a bheith ró-dhóchasach is dócha maidir leis an aimsir. Dúirt sé, It looks like the cold trend will continue this weekend ach ar ndóigh, Déanta na fírinne in Éirinn, ní bhíonn aon chlue acu go dtí b'fhéidir lá nó dhó roimh ré. Tá sé an-deacair in Éirinn agus i gcónaí bíonn mé ag gáire nuair a théim ar Met Éireann, i gcónaí gach lá bíonn an forecast céanna acu, go háirithe i rith an tsamhraidh ach fiú really aon uair i rith na bliana bíonn sé a mix of sunny spells and scattered showers, some of those scattered showers turning heavy and widespread with a risk of spot flooding later on the day. So literally tá gach. Like, seachas sneachta, ahem, tá gach saghas condition, gach coinníoll aimsire ráite acu, so they've really hedged their bets there. Tá sé cosúil le dul go dtí Las Vegas nó fiú dul go dtí an casino ansin agus eh money nó airgead a chur ar a haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, gach uimhir atá ar an wheel roulette, sin cad a dhéanann Met Éireann, ach you know tá an ceart acu mar sin mar a bhíonn an aimsir in Éirinn, bíonn sé ag cur báistí nóiméad amháin, ansin bíonn sé grianmhar, ansin bíonn sé an-ghaofar, ansin bíonn sé fuar, ansin bíonn beagáinín teocht ann, ansin bíonn sneachta, ansin bíonn hail agus bíonn meascán de gach rud, so sin an chúis go, bíonn an ceart acu is dócha. So tnúth go mór le dul ar ais go hÉirinn ar an Aoine. Agus just taitneamh a bhaint as seachtain amháin ansin agus ar ndóigh tar éis thart ar seacht seachtain eile beidh mé ar ais don Nollaig thart ar seachtain amháin eile ag deireadh na bliana agus is dócha ag iarraidh níos mó ama. B'fhéidir bliain nó dhó ó shin nó trí bliana ó shin nuair a bhí mé i mo chónaí i mBarcelona, ní raibh mé ag súil go mór le dul ar ais go hÉirinn gach uair a a chuaigh mé, bhí sé just like just caithfidh mé dul ar ais you know cúpla uair in aghaidh na bliana ach na laethanta seo bíonn mé ag súil i bhfad níos mó agus bíonn mé ag baint i bhfad níos mó taitneamh as mo chuid ama in Éirinn is dócha ach em you know sin an gnáth rud tá 'fhios a'm go mbíonn a lán Éireannaigh thar lear ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo, Éireannaigh san Astráil, an Nua-Shéalainn, Sasana, Meiriceá, Ceanada agus áiteanna éagsúla timpeall an domhain, ní amháin Uaireanta, just nuair a bhíonn muid ag smaoineamh faoi na hÉireannaigh thar lear, bíonn muid ag smaoineamh faoi na hÉireannaigh sna háiteanna sin, san English-speaking world, ach Éireannaigh ag éisteacht sa Rúis, Éireannaigh ag éisteacht in Ethiopia, Éireannaigh ag éisteacht i Colombia, Éireannaigh ag éisteacht i Vanuatu, Éireannaigh ag éisteacht pé áit, in Indonesia, cinnte, you know, tá a lán daoine timpeall an domhain, tá, is dócha go bhfuil Éireannaigh i ngach tír ar fud an domhain seachas, b'fhéidir, an Choiré Thuaidh agus cúpla ceann eile. Ach fiú b'fhéidir ansin go bhfuil cúpla Éireannach ina gcónaí ann. So, you know, ceapaim go bhfuil sé ceart go leor má tá caidreamh aisteach a'd le hÉire mar tá fáth, is dócha, nó tá cúis nár fhan tú in Éirinn agus go ndeachaigh tú áit éigin eile so you know tá sé ceart go leor tríd na blianta má athraíonn tú an nó má athraíonn an chaidreamh atá a'd is dócha le le Éirinn ní caithfidh tú a bheith you know fíor fíor eh patriotic nó ag an am céanna ní chaithfidh tú a rá ó is fuath liom Éire is féidir leat a rá you know tá rudaí deasa in Éirinn agus em tá a lán rudaí go bhfuil mé ag iarraidh agus bíonn mé is dócha ag cronú beagainín agus mise anseo nach bhfuil na rudaí sin agam ach ag an am céanna is féidir leat a rá you know mar shampla mar a dúirt mé anseo sa Spáinn tá i bhfad i bhfad níos mó b'fhéidir rudaí atá oscailte agus poiblí agus tá tú in ann déanamh agus is cuma cén post atá agat or whatever is cuma má tá tú ag iarraidh labhairt faoi bhia nó an teocht nó you know i ngach tír Tá buntáistí agus míbhuntáistí agus ag baint leis agus tá sé ceart go leor, is dócha, chun caidreamh meascaithe a bheith agat le áit éigin. So yeah, sin é really. Seachas é sin, an rud, mar scríobh mé cúpla rud síos, cúpla bullet points roimh é seo a thosú roimh an podchraoladh a thosú just chun is dócha general guide nó treoir ghinearálta a thabhairt dom an tseachtain seo ionas nach nach mbeadh mé just ag dul ar tangents arís is arís is arís cé cé go bhfuil sé sin déanta agam seans maith ach yeah just ag leanacht ar aghaidh mar is gnách is dócha a bheith eh a bheith ag maireachtáil saol beag níos analog an tseachtain seo caite rinne mé iarracht an tseachtain ar fad a dhéanamh gan Instagram, seachas b'fhéidir cúpla rud leis an leathanach Learn Irish Online, ach ar mo chuntas phearsanta gan é a úsáid. Níor éirigh go hiontach liom, ach níor éirigh go dona liom, just tá a fhios agat tú féin you know nuair a osclaíonn tú an fón gan fiú a bheith ag smaoineamh agus gan a bheith ag iarraidh dul isteach go app, just téann tú isteach mar tá sé automatic. So just ag iarraidh is dócha an nós sin a bhriseadh beagainín. agus níos lú ama a chaitheamh ar an bhfón. Ní bhíonn mé ag caitheamh mórán ama ar an bhfón ar aon nós, ach ag iarraidh níos lú agus níos lú. Ba bhreá liom, you know, taobh istigh de cúpla bliain, b'fhéidir, athrú go, go block phone nó Nokia nó rud éigin mar sin. Ceapaim go mbeadh sé cool ar feadh cúpla mí ar aon nós, ach ag an am gcéanna, listen, mar a dúirt mé arís, le rud éigin le Instagram, TikTok, níl mé ag rá nach maith liom na rudaí sin, is maith liom, tá an-chraic ag dul tríd na reels agus gach rud mar sin ach just mothaím go bhfuil mé ag cailleadh an iomarca ama agus nach bhfuil sé rómhaith le haghaidh m'intinn freisin agus fiú chonaic mé, you know, ironically chonaic mé físeán ar Instagram ag labhairt faoi seo, ag labhairt faoi ba cheart duit a bheith níos saghas bored sa saol agus a bheith níos dubh dóite, ní tharlaíonn sin na laethanta seo really. go mbíonn muid bored. I gcónaí, bíonn rud éigin le déanamh, fiú má tá tú just ag iarraidh an fón a oscailt agus dul tríd Instagram agus ansin TikTok agus ansin do ríomhphost agus ansin YouTube agus ansin WhatsApp agus ansin whatever, Spotify. You know, is cuimhin liom, fiú agus tá mise sách óg, rugadh sa bhliain 2000 mé, ach fós tá mé in ann cuimhneamh, bhí sé i bhfad níos coitianta agus mise ocht, naoi, deich mbliain d'aois chun rá le duine éigin, oh tá mé bored. you know agus níl mórán rudaí le déanamh agam nó ní raibh mórán rudaí is dócha a raibh mé ag iarraidh déanamh ach ní tharlaíonn sé sin na laethanta seo, tá mé in ann tabhairt amach faoi a lán rudaí eile, a lán rá oh níl mé sásta le seo nó níl mé ag mothú go maith faoi seo ach ní deirim riamh go bhfuil mé bored so níl a fhios agam tá sé tá mé ag iarraidh a bheith níos bored uaireanta agus just seans a thabhairt do m'intinn a bheith ar ar a suaimhneas gan a bheith i gcónaí on gan a bheith i gcónaí is dócha casta, casta ar siúl agus i gcónaí bheith ag smaoineamh faoi rud éigin, just chill amach agus níos lú stimulation is dócha don intinn freisin. So, ag iarraidh arís é sin a dhéanamh nó iarracht níos fearr a dhéanamh le sin an tseachtain seo gan a bheith ag úsáid Instagram nó b'fhéidir just cúig nóiméad ag deireadh an lae, seachas b'fhéidir cúpla rud leis an obair, ach fiú leis an leathanach Instagram Learn Irish Online ní bhíonn mé ag déanamh mórán na laethanta seo, tá mé ag díriú isteach níos mó ar an bpodcraoladh seo agus chomh maith leis sin ar an Patreon agus an membership thall ansin agus just bheith sa bhfíorshaol you know agus fiú rudaí beaga b'fhéidir, is aoibhinn liom ceol ach má tá mé ag dul amach ar siúlóid just anois is arís dul amach ar siúlóid gan a bheith ag éisteacht le haon rud agus just an ceann a chur suas agus just bheith ag féachaint ar rudaí, féachaint ar na foirgnimh, you know, just ag féachaint timpeall na háite agus arís a bheith ag baint taitneamh as an nóiméint sin in áit a bheith ag smaoineamh ok amárach caithfidh mé seo a dhéanamh, an bhliain seo chugainn, ansin beidh mise ag déanamh seo agus ag bogadh anseo. You know, just chill out agus taitneamh a bhaint as an saol seo mar cinnte i gceann fiche bliain níl mé chun féachaint siar ag rá oh, Cén fáth nach raibh mé níos buartha agus níos gafa le pleananna difriúla agus a bheith ag smaoineamh faoi rudaí agus overthinking go ginearálta? So, sin é don tseachtain seo, guys. Mar a dúirt mé ag tús an phodchraoladh, i ndáiríre, tá 's a'm go ndeirim é gach seachtain ach táim fíor fíorbhuíoch as bhur gcuid tacaíochta. Míle míle buíochas. Má tá tú ag iarraidh i bhfad níos mó

Ponc Com. Labhróidh mé libh, ceapaim, an tseachtain seo chugainn, ceapaim go bhfuil mé chun an mic a thabhairt liom go hÉirinn, fan go bhfeicfimid. Ach muna bhfuil, tá mé chun rud éigin a chur ar aon nós ar Spotify, just b'fhéidir like nóiméad amháin ag rá ní bheidh podchraoladh an tseachtain seo, so beidh sibh in ann updates a chloisteáil ar aon nós. Ach le cúnamh Dé, an tseachtain seo chugainn, agus muna bhfuil mé anseo an tseachtain seo chugainn, beidh mé ar ais an tseachtain dár gcionn, thart ar an séú lá, ceapaim.